moni ndine jack napanga vidiyo yatunthu yafufutika nkhani yatunthu koma ndiyesera kupangaso ndi history eti ndiyesera kuikamba msangamsanga kunena kuti tione ngati itatheke kachiwiri nkhani yake ndi ya banja limene linasintha dziko lapansi eti tiyambire second world war kunena kuti mmene nkhondo yachiwiri ija imachitika paja inali europe ndi maiko ena lese amu africa amatumiza a nkhondo awo kuti akathandize mu nkhondoyo pamene usa sinajoine nawo usa imapanga follow policy of splendid isolation amadzichita isolate samadzijoina nawo samapanga nawo amati iwo amapanga zawo nkhondo ija inapitirira mpaka na mmene imazapita kumapeto kunena kuti maiko ambiri anali atatopa you know komano usa ija inazajoina chifukwa chonena kuti a usa anachitidwa attack n- ndi japan inachita attack pa pearl harbor usa nkujoina nkhondo uzazindikira kuti okay munthu suyenda wekha atajoina nkhondo anapitiriza paja mmene inalili inali germany imayendera limodzi ndi italy mussolini wa ku italy kumenyana ndi dziko eh? germany amafuna kulanda europe yonse mmene zimaonekera nde anazapezeka kuti nkhondo ija ifika kumapeto ma japanese samatani samayibolera ayi samalolera samazitaya anali anthu achaonera kuti nkhondo yawo samayisiya amangopitirizabe kaya amalolera kaya zifa kaya zitani nde usa inapezeka kuti inali ikugwira ntchito limodzi ndi russia imagwira ntchito limodzi ndi uk imagwira ntchito analonera kuti anthu anali amodzi eti anali ma allies amamenyera nkhondo limodzi ngati pachinzake nkufikira ponena kuti anagonjetsa germany ija mussolini anaphedwa italy inamuka koma chifukwa chonena kuti japan simazitaya usa ndi muja inakapezeka kuti inakaponya mabomba awiri ku nagasaki ndi ku hiroshima Bomba limodzi, atomic bomb, imapha anthu mwina 200 chakuti 1000 nthawi imodzi in a split second kupha anthu just like that bomba loopsa lonena kuti maiko a dziko lapansi anatutumuka kunena kuti zachokera kuti chifukwa chonena kuti anthu tikugwira ntchito limodzi tikumenya nkhondo limodzi koma zikutheka bwanji kuti simumatiuza kuti muli ndi zida zoopsa ngati izizi ndi zinapangitsa kuti dziko lapansi likhale pa suspicion amakayikirana kuti ee anzathu muli ndi zida ngati izizi osatiuza chinanso chimene muli nacho ndi chani nde panakhala tension pa dziko lapansi yoopsa ija yonena kuti as much as maiko ena onse aja amayikayikira usa ija komanso amayiwopa nanga sali ndi zida zoopsa ngati zimenezo komanso sanawauza anzawo kunena kuti ayi zida izi tinazipanga chonje amabisa chinali chinsinsi choopsetsetsa tight lipped kunena kuti Iwo aja anadziika, anadzichita position kukhala pamwamba kwambiri. Aliyense amaopa kunena kuti kuti mwina tipange chilichonse akhoza nafenso kutitani kutiphulisa. Eti tsono mbali ina USA inazangotutumuka mu 1949 kunena kuti Russia ikupanga test zida zawo zida zake zofanana ndi zawo zomwe anagwiritsa ntchito zija pamene iwo amaona ngati kuti ali ndi chinsinsi abisa zinthu zomwe anagwiritsa ntchito kuti apange dzimabomba dzawo zija zindege zoopsa zichani anadabwa kuti russia yatulutsa zawo mpamene anazatutumuka kuti russia yadziwa bwanji Mumkututumukamo anazindikira kuti ndiye kuti tili ndi ma traitor, tili ndi anthu oti akutigwirira ntchito, akupanga nawo zathuzi koma akumakapereka zinsinsinso kutiko? Ku maiko ena. Ndiye anayambano kufufuza anthu awo omwe, ma engineer awo omwe, ma scientist awo omwe, ma physicist awo omwe kunena kuti amene akutipanga betray ndi ndani chifukwa sizingatheke kuti Russia ikhale ndi zinsinsi izizi from nowhere, right? nde munkufufuza mwawo anayamba kupeza chilungamo eti bambo uyu dzina yake ndi julius rosenberg ndikumati ndikangotchula dzinalo mavidiyo akumapezeka kuti afoira bambo uyu anali engineer nayenso wa za physics wachani amathandiza nawo kupanga zida amathandiza nawo kupanga ndege zinthu zonsezo ma secrets onse anali nawo amaadziwa anali magulu amene amadaliridwa kupanga zinthu ngati zimenezozo mu nthawi ina yake cha mu 1942 mkatikati mwa nkhondo anatumizidwa kupita ku russia ngati spy wa usa amakaba zinsinsi za ku russia kupititsa ku usa koma ali kumeneko anapezeka kuti anagwirizana nawo anthu aku russia aja anapanga maubale kumeneko nde mmene anazabwerera uku nkumakapanga dzida zoopsa zija anayamba kuona ngati kuti "Ah, izizi sizafeya kunena kuti dziko limodzi pa dziko lapansi likhale ndi zida zoopsa ngati izizi ndipo likhale pamwamba pa maiko ena maiko onse dziko lapansi lizitani lidziyaopa palibepo balance mmene iye amaganizira eti ndi anayambanso kumayankhula ndi anthu ena ma engineers ena amenenso amachita share belief yakeyo kuti no izi zisizoona dziko limodzi silingakhale pamwamba pa maiko ena like that nde iyeyo cha anapeza kuti anayamba kupereka zinsinsi kwa ndani kwa anthu amene anadziwana nawo ku russia aja kumene amakapanga spy kuja anapeza kuti anali ndi mkazi wake ethel nayenso amazitsata amagwiranso ntchito zokhazokhazo onse amathandizana kupereka zinsinsi komanso amapanga zinthu ndi chilichonse chomwe anali akupanga cha advance kwambiri analinso akumaponyanso zinsinsi kutiko ku russia komanso at the same time mkazi wake anali ndi brother wake nayenso amagwira ntchito zomwezo ndi amachitana recruit anthu onena kuti onse amakhulupirira zinthu zofanana kuti no dziko limodzi silingakhale above maiko onse palibepo balance dziko lapansi likuyenera nalonso likhale fair kunena kuti munthu mmodzi dziko limodzi lisaopseze dziko lonse mpamene amapereka chani zinsinsi mpakana powafufuza anamgwirapo mmodzi mugulu lija kuti iweyo kupereka zinsinsi iye pochita mantha anamuuza kuti tikupha ukapanda kuulula anaulula ena onse aja mpameneno amagwira ndani banja la rosenberg a julius ndi a kathy anali ndi ana awiri ti ana ting'ono ting'ono anachita spy anafufuza zonse zomwe amapanga mmene amaperekera zinsinsi kuipanga russia kuti itani itukuke mu njira ya technology komanso science komanso physics komanso mu njira ya military russia ijanso inagawanso kwa maiko ena kunena kuti no anthu enanso atani adziwe nawo nkona maiko angapo ali ma nuclear power pakali panopo chinthu chimene usa imadana nazo koopsa ndi chifukwa cha zimenezizi anthu ena anamangidwamangidwa pamene banja la Julius ndi Kathy anazengedwa mlandu wa treason ndi espionage ndipo mu 1953 anapangidwa sentence to death anawapha onse pa tsiku limodzi amayi ndi abambo anasiya ti anatawo ting'onoting'ono ananena kuti mwatani mwativulazira dziko lathu popereka zinsinsi zazikulu ngati zimenezizi mayiko ena. Koma, iwo, anthu awiri amenewawa, ndi kagulu kawo, anasintha dziko. Pompo ndi pameneno pamadza basi pano Cold War ija. Maudani a Russia ndi usa anayambira patipo, anabadwira pamenepo. Kunena kuti anthu anali akuyenda limodzi, anali pa unzake, koma enawa amatisungira zinsinsi. Enawo nkuziba zinsinsi zija, nawonso nkupanga zawo. Nde panopo, aliyense amapanga zida. zinsinsizo zikadalipobe koma palibe amene amadziwa kuti kodi anzathuwa zawo zachita kufika pa levo yanji anzathuwa zawo zafika pa levo yanji nkona nthawi zonse kumakhala kuzemberana kutani sakhulupirirana satani zinayambira patipo zinayambira pamenepo ndipo banja limeneli ndi lomwe linathandiza kusintha zinthu ngati zitizo zimenezo ndimangofuna kuponya ka history zikomo kwambiri